Dóite fosta, tá mé just ag smaoitiú anois ar cúl mo chraicinn, cúl mo mhuiníl, gabh mo leithscéal, ní hé cúl mo chraicinn, mo chuid lámha, mo chuid sciatháin agus achan rud agus yeah, beidh cuma an-dearg orm ach ar a laghad beidh mé in ann sufferáil le chéile le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde ar dtús báire, Áine Mhaoir, Áine, cad é mar atá tú? Tá mé buartha fútsa i ndiaidh an cur síos sin ar an dó craicinn atá faighte agat. Thig liom grian fheiceáil ar do chúl ansin just isteach ort ar do mhuineál. Listen, tá sé just ag cur isteach orm agus ag caint faoi chur isteach orm, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú.
Tá mé fós chomh scriosta. Tá mé ag fáil bháis ag fulaingt le seachtain anuas. Tá sé seo craiceáilte. B'fhéidir an aois, má b'ea faigh gunna agus faigh réidh liom sciobtha.
James bocht. Do dhaoine ar bith nach bhfuil a fhios acu agus sílim go le formhór do dhaoine tá a fhios acu cén fáth a bhfuilmid go hiomlán scriosta mar gheall go raibh Féile na Gealaí ar siúl i Ráth Chairn ansin an deireadh seachtaine seo chuaigh thart agus bhí muid ag déanamh seó beag ach sílim go gcaithfimid an comhthéacs don deireadh seachtaine iomlán a thabhairt do dhaoine le taispeáin cén fáth a bhfuil muid ar fad chomh scriosta agus chomh, like, cad é mar bhí sibhse ar an obair ar maidin agus bhí mise go hiomlán, ó bhí sé dainséarach, like, níor cheart dúinn a bheith istigh san oifig ar chor ar bith ach cén dóigh a bhí sibhse ar maidin Dé Luain? Like, caithfidh muid cuimhniú leis an Luan a glacadh saor an bhliain seo chugainn. Yeah. Tá muid ró-shean don chraic seo, like ní bhfuair muid codladh ar bith really ar an deireadh seachtaine. Ní, bhí mé scriosta le déanaí ar The Brut Dé Luain.
Mhm. No, agus gur Brut de James Dé Luain. I think a chuir mise suas é agus go bhfuair muid timpeall, fuair mise timpeall seacht go ocht uair a chloig le linn an dhá oiche codlata. Yeah, agus my God, tá sé sin uafás. Like, nílimse fós ceart, agus d'aon duine atá ag rá, ag ceapadh, mhúin sin, Á, tá sé seo taifeadta ag na Seansálaithe Dé Máirt nó Dé Céadaoin. Seo Déardaoin, seo a réad, agus cuma liom a rá, no, ní bhíomas go beo scaití Dé hAoine, ok? Tá sé seo réamhthaifeadta, agus tá seo Déardaoin, agus tá mé fós Absolutely marbh. Mar sin. Frig sibh, Féile na Gealaí. Frig sibh. Tá mé ag codladh ocht uair a chloig achan oíche agus tá mé ag dúisiú caite achan mhaidin. Yep.
Sílim go bhfuair mise ocht uair, naoi uair codlata idir an dá oíche, sílim, idir an Aoine agus an Satharn. Sílim go raibh timpeall air sin agam agus bhí sin cailleadh nach nach raibh rath mhaith ard mar gheall go raibh friggin tent.
Oh yeah. Agus fosta bhí inflatable mattress agamsa but ní raibh ceann maith agam so bheadh sé lán ag tús an oíche agus ansin i lár an oíche bheinnse just dul síos agus síos agus síos so nuair a thagadh like again like oh like go hiomlán clúdaithe agus mé ag luí ar an urlár basically ach le clúdach plaisteach ar barr, bhí sé agus é chomh te sa phuball sin fosta, go háirithe ar an oíche an Satharn just ag cur like ag cur allas istigh ansin agus emphasis ar an focal cur mar bhí sé cosúil le go raibh sé ag cur báistí istigh ansin. Bhí mé just ag gáire ansin ag smaoitiú ortsa í well maidin Dé hAoine na hén tú in ra ra rahí mu lí.

Ní hé seo an am domsa, caithfidh mise fágáil, ní hé seo do mo chuidse, do mo mhuintirse, ach ansin. Sort of sort campfire, sort of scene achan duine thart ag oirfill agus you know sing song ar bhealach. Daoine ag caitheamh uirlisí thart agus rudaí mar sin agus ansin dúirt lad ansin, oh bhfuil Lakes of Pontchartrain ag duine ar bith agus bhí mé like,

Sin a chuir Áine a chodladh.
Is competent. Cheap mé gur shíl tú as in go raibh sí ag titim ina codladh but no as in like bhí like right Áine like ag seo seo. Sin go maith. So ar dtús b'fhearr right so maidin Dé hAoine right so fágann sibhse i nGaillimh agus fágaimse Baile Átha Cliath erm cén dóigh a bhfuair sibhse suas bhí sibhse ag tiomáint nach raibh?

Sílim go raibh achan duine mar sin though, bhí cinnte go raibh na muitir, ní hé tusa an duine amháin a bhí tiomáint agus iad tuirseach ar an mbóthar. Céard fútsa James, tusa tiomáint fosta sa carr úr, san Audi? Ar an mbealach suas bhí sé dochreidte mar bhí

like, ach then chonaic siad a, like, just a fear seo ina fichidí ag raveáil sa driver seat ag goil nuts. Just practising my dance moves you know really. Agus iad sin, Bhí le feiceáil Random Mouse, like, ar seacht a an chlog líne. agus literally. So, I'd say go thosaigh an páirtí nuair a shuigh mé isteach sa gcarr, mé ag gabháil ceoil am is rud. So, yeah, nuair a land mé thuas ansin bhí mé on a vibe i, i Ráth Chairn nuair a land mé agus bhí,

Agus tá mé chomh scriosta go bhfuil faitíos orm mo chluiche peile a imirt amárach, mar gheall nach mbeidh mé fós 100%, like, sin a tá mé, ah, yeah. Bhfuil cuimhne agatsa, James, anois má má tá muid, má tá tú sásta seo a phlé? Bhfuil tú ag súil go dtí tú ag caint faoi?
No.
Anuraidh. Thig leat bheith ag labhairt faoi míle rud difriúil anseo. An am seo anuraidh bhí tusa in ainm is a bualadh suas le duine ar saghas coinne, b'fhéidir, déarfainn, agus dúirt tú Seachtain i ndiaidh Féile na Gealaí cha raibh tú in ann dul chuig an coinne sin mar bhí tú go fóill scriosta agus is duine a bhfuil aithne agamsa orthu, duine a bhfuil aithne aithne iontach maith agam orthu agus bhí siad ag caint liomsa agus ag rá tá an leaid seo déanamh suas leithscéalta like níl sé géar go bhfuil suas, ag rá go bhfuil sé scriosta cé go raibh sé ag Féile an tseachtain is bheith thart agus tar mise lá

a line, a, a line obair, a line, line obair. Ach, um, well, Bhí muid ag labhairt go, go diúltach anois, faoi na, you know, na rudaí is measa i ndiaidh na Féile. Well, fa- Táimid ag iarraidh faoi na rudaí maithe. Well, sin fáth go bhfuil muid scriosta, ná mar gheall go raibh craic ar dóigh againn. Yeah, Sin, yeah. sin, seo an rud. Like, seo, ní hé seo rudaí diúltach faoin Féile. Seo muid ag, like, ag mhothú co- saghas, like, repercussions d'ár gcuid, gcuid Agus táimid ag Bud an dráma chaoi- go maith. I think gurb shiúd an chaoi is Éireannaí le haghaidh compliment a thabhairt i riamh go go bhfuil muid ag tabhairt amach go raibh an deireadh seachtaine chomh maith againn go bhfuil muid just ag tabhairt amach. Ar maith go gcoinneoidh muid a bhriseadh. Like tá vibe ar an bhféile chomh maith sin go gcoinneoidh sé suas muid go dtí an sé agus seacht a chlog gach maidin.

Go háirithe. Ach so yeah, it's mar gheall ar an craic a bhí againn sin an fáth go bhfuil muid chomh scriosta. Tá mise actually ag mothú ceart go leor ach sin mar gheall ar dtús báire tá mé cleachtaithe gan a bheith ag déanamh mórán codlata agus an dara rud ní ní raibh mé ag gol an deireadh seachtaine iomlán so bhí cúpla duine agus níl mé chun a rá cé ach bhí cúpla duine ag ag ól an iomarca agus iad amuigh. Bhuel ní déarfainn an iomarca agus. Agus bhí mise bhean, bhí mise actually ok. Ní raibh tú an-gheal orm lena.
Sure. This guy. This guy. An-ádh bhí sibh. Bhuel, do you know what, an rud is measa a d'ól tú ná feckin leathbhuidéal de California pepper hot sauce. Tá a fhios agat go bhfuil an t-ainm seo go hiomlán mícheart agat, it's Carolina Reaper.

Yeah.
Whoopsie. Ach no, bhí sin, so an rud a bhí agus tá actually tá brón orm nach bhfuil an taifead againn mar, well actually no, tá brón orm agus tá mé fosta iontach sásta nach bhfuil an taifead againn 'cause bhí muid really, bhí muid ag cáineadh a chéile faoin mbus

agus bhí muid like ní raibh sé bhí mise ag iarraidh cineál saghas rud a dhéanamh inar éirigh sé níos spicy agus muid ag goil ar aghaidh ach chuaigh sibhse díreach isteach don kill bhí sé like cu- like straight away Ah, but he does go on Frank's hot sauce spicy. Okay, well fan second though. Bhí mise go hiomlán ceart go leor ina dhiaidh uh, Carolina Reaper. Bhí mise sibhse a bhí well in fairness le James

It didn't want like, the trail at age. It all seems like a mansion, like and just night as I can to the vans. They're do I need milk, right? Yeah. Thank you.
Yeah. Are you to us? No.
Ar bhíní tú díthe céin fear bhfuil se dí áirt? I think go ras acu because bhí mo hangam was mo bhéal agus riceach go ra mada mágus an Amach as an áit. Is dúirt mé, Bhuel, cead an bainne sin, please. Ha! Is dúirt siad, Yeah, yeah, yeah. Is thug siad dhom é agus bhí mé like, Oh, thanks. Cé mhéad é sin? Dúirt sé, Tóg leat é agus bhí mé like, Oh my God, thanks. So rinne mé back isteach. Ach rud is measa faoi, bhí an bainne friggin' chomh te leis an Carolina Reaper. Bhí sé chomh lukewarm like go teas.
Bhuel, ní cheapaim go raibh siad ag smaoineamh go raibh duine chun a bheith ag ól é go díreach go mbeadh sé ag gabháil sa tae nó cibé rud, Yeah, bhuel, cheapaim go raibh siad sásta friggin' cuisneoir ann ar an taoide ar aon chaoi. Like, bhí pointe amháin a shíl mise caithfidh mé bomaite a ghlacadh taobh amuigh den típí. Like, bhí sé an- dul a labhairt ina dhiaidh sin agus na Mhm. na confessions a léamh and stuff. Yeah. Bhí mé like, mé- actually bhí mearbhlán orm agus bhí mé sort of like, ag sweatáil B'fhéidir ceart is just seasamh taobh amuigh sa dit me lig as go raibh an duine. Well bhí mé ag rá gur chryáil Barry freisin ón hot sauce. Barry Barry Siochrú. Barra.
No Barra. Ó Barra Ó hAodha ní Barry Ó Siochrú. Barra Ó hAodha. Barra Ó hAodha yeah.
Agus thosaigh sé ag caoineadh agus chaith sé amach. Yeah.

an deireadh seachtaine so big shout out do Bharra ansin agus fosta big shout out chuig Seán Ó Dubhchon a bhí mise ag suí in aice leis ar an mbus go Ráth Chairn agus bhí am ar dóigh againn, Seán Ó Dubhchon atá ar Seal le Seán le Raidió Rí-Rá, cross promotion, just an craic is fearr tá ár gcroíthe istigh i Seán a bhfuil sin agus mholfainn an seó go mór a bhíonn sé ag déanamh.

Draggáil tusa mo shaol grá amach for God's sake. I mean Ní raibh na Cillian anois so do na héisteoirí d'iarr Hugh orm an mb'fhearr leat a bheith geallta ar pósta an bhliain seo chugainn nó gan a bheith pósta fá choinne deich mbliain. Yeah.
Is that it?
Yeah.
Yeah.
Is dúirt mé an bhliain seo chugainn, so tá mé, bhí orm teacht abhaile is insint do Cillian, b'fhearr, b'fhearr dó iarraidh mé a phósadh am taobh istigh den, roimh Féile na Gealaí an bhliain seo chugainn. Beidh an bhainis againn ag Féile na Gealaí, sin an áit a mbeidh sé ar siúl. Bainis sa típí, afters sa Bradán Feasa. Cé tá sé ag plé? Tá sé ag plé ag Naikling, he was on.

Agus you know, bhí muide ann and then bhí Gaelgeoirí ann and then bhí sé thart ar trí a chlog. An rud is fearr a rinne mise an deireadh seachtaine ar fad ná dul suas ag an Bradán Feasa lár an lae ar an Satharn ag timpeall leathuair tar éis a trí agus cúpla uair an chloig a chaitheamh ag canadh ceol depressing leis na leaids as Conamara Just to get me out of the zone ó Féile na Gealaí ar feadh cúpla uair a chloig and then to get me back in the zone arís ar ball. Agus sin tháinig mé síos agus bhí mé full of beans arís mar gur bhain mé neart iarann ón Guinness sin cos rud don fásta.
Bhuel an méid daoine fásta a bhí, nó b'fhéidir gurb é seo anois just an aoisghrúpa a bhfuil muid inár suí ann anois agus b'fhéidir go bhfuil muid just ag éirí níos sine, Ach an méid daoine a bhfuil aithne agamsa orthu a raibh nap acu i lár Féile na Gealaí. Yeah, bhí cúpla daoine bhí naps acu. Bhí daoine a bhí in ann a dhéanamh agus ansin bhí siadsan fresh ar feadh na hoíche ar fad agus tháinig mai tear na oíche ar an Satharn. Cúpla duine a chodail an lá uilig.
Yes. Like ní dóigh liom go bhfaca mé cuid roinnt daoine just ar an Satharn go dtí naoi a chlog san oíche. Yeah.
I mean taking é sin though cos do bhí cupla daoine agus níor thóigh siad a cháileadh go dtí you know beidir like a dó dhéag a chlog ar maidin ná go bhí rud so so so thig linn. Ní ná naoi a liag orm é. Ar tharba yeah. Mar is ceart daofa listen. Yeah yeah. Is féile é ach um No bhí, yeah, bhí cúpla daoine agus ghlac siad naps. Ach b'fhéidir, b'fhéidir gurb é seo an tráth atá ár gcuid cairde ag gabháil agus ár gcuid, Yeah. ní fiú ár gcuid cairde, but like na, na daoine a bíonn ag na, ag na féilte seo. B'fhéidir go bhfuil muid ag, ag, like, ag éirí níos sine anois. I think dá mbeadh nap agam though just bheinn níos tuirsí fiú. Yeah.
No, caithfidh tú just leanúint ort, power through. Bhfuil a fhios Yeah. agat, Mhm. you know.
Is mise ad- advocate mór don, don power through. Eh, bím sa,

Agus blow up mattress ar an talamh mar like raft beag. Oh my god.
James! Oh. Come on! I know, I know. But sure look. Look, bhí an.
Tháinig muid as beo. Tháinig muid as beo.
Tháinig muid as Faoin cheol giota beag, cos you know sin sin an fáth go raibh muid uilig ann. Raibh ceol ag Féile na Gealaí. Raibh?

bhí mé i mo constantly agus ansin just chuala mé like drumaí éagsúla agus like bass line éagsúla agus bhí mé like sílim gurb é sin Iron Maiden like gurb é seo tune like sean like metal I was like I was like bhfuil sin ag teacht as an as an stáitse agus Chuaigh mé amach as an teepee agus chonaic mé banna ceoil a bhí san idirbhliain ag déanamh leaganaí Gaeilge do shean rock tunes ar fad so like you know Nirvana, feckin uh you know uh Ozzy Osbourne agus uh ag déanamh you know Aerosmith agus rudaí mar seo um you know na indie bands Arctic Monkeys ag pointe amháin ach ar fad as Gaeilge agus you know like seo feckin deadly like seo class. Ní thig liom creidiúint chomh hóg is bhí go leor na daoine a bhí ar an stáitse like Grooveline an chéad oíche. Oh. Bhí Pauline a rá go raibh siad san san idirbhliain an uair dheireanach a bhfaca siad sílim tar like trí bliana ó shin. Yeah. Cén ceann anois bhí Grooveline? B'in an closing act ab ea? Bhí siad chomh groovy it was like bhí sé just iontach. Ba mhaith leat iad a bheith B'in an groovy lead dá rún. saxophone a bhí ann dó ab ea? Yes. Yeah. Yeah.
Agus cé bhí tar éis iad?
Valtos. Number one domsa, sin tá mé a rá, bhí an beirt sin iontach ar an Aoine. Bhí an Aoine chomh maith i san i i like an closing ansin like bhí an lá luath iontach but like bhí an close don Aoine dochreidte maith like cé cé cé mhéad like just cé mhéad craic a bhí ann is cé mhéad daoine a bhí in aice an stáitse ag damhsa is gach rud bhí sé unreal like unreal Bhí gid. bhí píosa craic nó an oíche Aoine chomh maith a raibh méid sin. Like bhí Polca 4 iontach go maith ach just mar gheall go bhfuil siad feicthe agam cheana agus ag an Oireachtas Yeah. I may slot uimhir a haon a thabhairt do Valtos ansin. Bhí Yeah. Polca 4 iontach agus bhí mé thuas díreach in aice leis an stáitse ag damhsa le daoine an Oh ach nearly nearly oh nearly nearly oh nearly nearly.
Níl a fhios agam ceapaim actually go ndéarfainnse Polca 4 uimhir 1.
So tá mo chroí istigh i Polca 4 fosta agus d'oscail siad fosta le Eileen Óg ansin atá anois déanta ag na Mary Wallopers agus bhí tú ábalta a fheiceáil na indie hipsters ar fad a bhí like oh aithním like you know na daoine nach mbeadh ag na imeachtaí seo de ghnáth ag aithniú an amhráin ach bhí nó mise díreach mar an gcéanna like tá mo chroí istigh i Polca 4 ach tá siad feicthe agam anois sé uair anois ag an bpointe seo gur féidir liom déanamh cuimhne air agus like tá sé like class ach ba rud inteacht go hiomlán nua, ba rud inteacht go hiomlán difriúil agus bhí like you know bhí Valtos ag déanamh meascadh ar trad agus like Dua Lipa agus you know ag déanamh na you know craiceáilte stuff a bhí siad ag déanamh so yeah. Is nuair a tharraing Ali na píobaí amach i just

leis an chraic. You know, muid, muid in aice le Raidió Fáilte ansin agus na bucket hats orainn agus muid ag éisteacht le Enrique Iglesias, eh, Escape, sin an eh, an tune sin, chualathas i, like, do dhuine ar bith, so seo, seo anois rabhadh do dhuine ar bith a mbíonn ar oíche amach le James nó a mbíonn ag déanamh pre-drinks nó ag tiomáint le James. Basically ag aon imeacht a bhfuil James i gceannas ar na tunes, cuireann sé ar siúl na tunes céanna arís agus arís agus arís agus arís. So chuala mé Escape le Enrique Iglesias, níl cuimhne agam san t-am deireanach a chuala mé an tune sin, like, le fada fada an lá. agus sin bhí cúpla tiún eile agus b'fhéidir like trí thiún ina dhiaidh sin tháinig sé ar siúl aríst agus mé like James céard é é seo le seo agus dúirt sé yeah
Á an turas sin go Béal Feirste bhí mé géis in the crow agus just óir an Conamara on repeat an bealach uilig aníos yeah you know what bhí all maith agaibh so stopaigí
Úf Más ea, cad a thug mise faoi deara freisin faoin deireadh seachtaine, ná fuair mé an oiread compliments faoi chéad oíche faoi mo fleece. Yes, bhí an fleece an-deas. Arís, fuair mé ceann faoi an bucket hat a tugadh dom uaidh Raidió Fáilte, mar bhí Cartel de Conamara scríofa air agus I think go dúirt siad go raibh mise an brand ambassador go an hata sin ar fáth eicínt, níl mé cinnte cén fáth ach d'oibrigh sé dhóibh.

Bhí mé ba bhreá liom a rá go bhfuair mé iad uaidh mná, but no, is uaidh fir a fuair mé na compliments agus dúirt dúirt fear amháin liom go is nach as Éirinn é ba as an bhFrainc é dúirt sé go mba mé an duine is dathúla i TG4 dúirt mé stop ag bréagadh agus i téin mé atá am go leis sin bréagadh dúirt fear eile liom nuair a bhí mé ag goil ag an leithreas

so bheidir bhí ort a dhéanú eh, nó ah, nó bhí sé chuid as anna feiceáil a rís fásta sin sin go bh sin ceol an bhaib is fear agus go hairí do daoine nach róigh film go dheálaí riú agus fásta go hairí daoine nach bhfuil fiú gaalaigh acu mar bhíon méid an daoine ann nach bhfuil gaalaigh acu ach bhí sim acu fóm an gaalaigh ná bhí si an sin nach airde agus bhí amar dóigh acu eh, bhíon láid na san rank nach raibh focal Gaeilge aige ach bhí sé you know ag déanamh a dhícheall agus ag foghlaim cúpla rudaí, cúpla daoine a raibh Béarla acu ach nach raibh mórán Gaeilge acu a bhí ag baint triail as achan rud so but fosta just ag bualadh suas le achan nduine i saol na Gaeilge arís. Tá achan nduine chomh cairdiúil craic ar dóigh againn agus fosta like na na agus b'fhéidir mo thuinse sibh.

nár cheart dúinn a dhéanamh, like you can't go into an actual rud sure cuireadh seoda ormsa riamh agus fós gabhar atá ionam so you know seod a gabhar is gabhar gúnaí a agus is tusa an gabhar is tusa an goat no no it's just an gabhar um Níos am caite leis an tréas sin amach fós but ní bheidh seo chomh maith le goat.
A bheith nó ní ní bheidh seo chomh chomh deas is atá na cinn eile.
Ní is you know what ní mé an gabhar is mé an gliomach. Fánach an áit a bhfuighfeá gliomach. Stad.
Oh my God. Nó bhí nó bhí am ar dóigh againn um, cé bith ar bith agus agus beimid ar ais arís gan dabht. Dá raibh tú in ann like buaicphointe amháin a roghnú anois idir an ceol, idir an craic, idir an damhsa, idir na seisiúin, idir an bia, idir an taisteal, definitely b'é an taisteal an buaicphointe agamsa ach dá raibh aon bhuaicphointe amháin agat le roghnú, cén buaicphointe a roghnófá? Sin an dóigh. Mhm. Cos bhí sé, bhí an rud ar fad iontach maith ach do bheadh ag ceann dá like, I don't know, even if you like like am amháin, like moment amháin a bhí ar an bharr idir seo. Mo cheann, déarfainn go raibh sé, ehm, déarfainn go raibh sé i lár Póca Ceathair actually like in and like ceann le an an do you know ag déanamh sé really deas actually seo an buaicphointe domsa nuair a rinne Póca Ceathair an teachtaireacht sin do Rónán Mac Aodha don dorn san aer mar achan am a phléitear é iarraímse like

láidir mar chineál saoil, like mar eispéireas bheith ann agus bheith ag cloisteáil na focail sin ó chara chomh maith chomh maith le Rónán bhí sé sin dochreidte maith a bheith ansin agus you know bhí mise ag fáil uaigneach bhí mise tearáil suas céist leis mé you know is tá muid uilig ann bhí muid uilig ann le cúis agus sin go agus bhí muid uilig ann ag iarraidh go mbeadh Rónán ann inár measc agus yeah it's just Sin buaicphointí ó deireadh seachtaine a bhfuil an iomarca buaicphointí ann i ndáiríre mar a mheall bhí beagnach chuile moment den deireadh seachtaine beag fíor fíor mhaith, seachas an mouthful de Carolina Reaper a thóg mé.
An California Pepper you mean? As it's better known.
Mar a deirtear. James, bhí sin iontach deas.
Yeah.

Bhain muid an-sult astu agus an dara rud is beidh muid le cuidiú Dé, beidh muid ag déanamh cúpla shows i rith an tsamhraidh arís, beidh orainn cúpla rudaí a phleanáil agus a fáil i dteagmháil agus rudaí mar sin so coinnigh súil amach ar na socials agus ar agus leis an pod I suppose agus ag éisteacht linn agus inseoidh muid daoibh díreach ó ó bhéal an an chapaill, cad é tá ag gabháil ar aghaidh, ach coinnigh coinnigh súil amach le cad é tá ag gabháil a bheith ag teacht suas.

agus Is Grá Hugh Carr ar TikTok. Bhuel, aon rud eile go bhféadfadh muid a phlugáil anois sular rithfidh muid amach an doras? Ní dóigh liom é. Ó, sin sin. Sin sin. Sin bliain eile. Bliain eile do Pheil na Gaillimhe and then, but beidh muid ar ais. Oh God, beidh muid ar ais. Yeah. Agus beidh sé dáigh-intreach. Beidh sé an-an-dainntreach. Ó, b'fhéidir beidh muid níos socair an bhliain seo chugainn. No. Beidh muid níos gaire go trátha.